Nke a bụ akụkọ ufe banyere Ọlamma. Ngwa gee ntị ọfụma ka ị nụ akụkọ a. Na gboo, n'obodo anyị, e nwere otu nwa agbọghọ mara mma nke ukwuu aha ya bụ Ọlamma. Ọ machasịrị mma na-egbuke egbuke dịka amụma igwe. Tupu ya etoru ịlụ di, akụkọ banyere Ọlamma agazuola obodo anyị na obodo ndị gbara anyị gburugburu. O teghị anya ka Ọlamma tozuru agbọghọ ka ọtụtụ okorobịa bịara ka ha lụrụ ya na nwunye. Ụfọdụ ndị a bụ ndị ọgaranya dị iche iche, ụfọdụ bụ dimgba, ndị ọzọ bụ ndị dibịa dị egwu na agadaka ndị dinta sokwa bịa. Ma ọ dịghị onye n'ime ha Ọlamma nabatara. Ya na-ekwu sị na ọ bụ sụsọ nwoke mara mma mabiga ya oke bụkwa ọgaranya bụrụkwa dike ka ya ga-anabata. Akụkọ banyere Ọlamma wee gbasaa ebe niile wee rute ala mmụọ. N'ala mmụọ, ọ dị otu okorobịa na-eme ka isi adịghị ya mma, bụrụkwa onye ihe dị mma na-amasị. Aha okoro mmụọ a bụ Ọkaome. Ọkaome wee nyaa isi wee kwuo na ya ga-eje n'obodo ndị mmadụ kpọrọ Ọlamma lọta n'ala mmụọ. N'oge a, ndị mmụọ na-eji mmadụ emere nri dịka anyị ji ewu maọbụ ehi eme nri. Ọ bụrụ na Ọlamma esoro Ọkaome wee ruo ala mmụọ, ha ga-eji ya mere nri. Ma ọ dị ọdachi ukwu Ọkaome nwere nke nwere ike igbochi ya iweta Ọlamma. Nke a bụ na Ọlamma na-atụ anya okorobịa mara mma mabiga ya oke. Ma otu ọ dị, Ọkaome eweghị anụ ahụ dị ka mmadụ, ka ọ ga-abụ na ọ bụ okoro mara mma. Ugbu a, Ọkaome ka bụ sụsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ndị mmụọ na-adị ka ụfụfụ ncha mgbe a mụrụ ha. Ha adịghị ewe anụ ahụ. Ha adịghịkwa ewe isi. ogbe ahụ, aka ma ọ bụ ụkwụ. Ma ọ bụrụ na nwa mmụọ erie anụ mmadụ, ọ ga-amalite iweta anụ ahụ. Nke riri anụ mmadụ nke isi mmadụ dị na ya nwere ike ịkwanye sọsọ okpokoro isi. Nke ọzọ nwere ike ịkwanye naanị isi na ogbe ahụ site n'iri anụ mmadụ nke mpaghara ahụ ndị a dị na ya. Ka onye si rite anụ mmadụ. Otu a ka ọ ga-eweta anụ ahụ nke mpaghara ahụ dị iche iche wee ruo mgbe ọ ga-ezu oke dị ka mmadụ. Oge ụfọdụ, ndị mmụọ anụ ahụ ha zuru oke na-adị abịa n'obodo anyị n'ụbọchị ahịa bịa zụrụ ngwa ahịa ha chọrọ. Ya mere, ọ bụrụ na gị elezi anya nke ọma n'ime ahịa, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị na-akpagharị n'ime ahịa ma ọ bụ ụkwụ ha adịghị eru ala. Ma ugbu a, Ọkaome bụ sọsọ ụfụfụ n'ihi na o ribeghị anụ mmadụ ma ọlị. Ndị mmụọ ibe ya wee jụọ Ọkaome ajụjụ sị, Kedu ka ị ga-esi kpọta Ọlamma ebe ị bụ sọsọ ụfụfụ na-enweghị anụ ahụ? Nke ọzọ abụrụ na ndị mmụọ enweghị ike ịmanye onye ọbụla ka o soro ha laa ma ọ bụrụkwa na onye dị otu a achọghị. N'ihi nke a, Ọ dịghịrị ndị mmụọ mfe iweta ndị mmadụ ha ga-eji mee nri. Ya mere, kemgbe ndị obodo anyị ji bido were amamihe, nghọta, na afọ ojuju na ihe onye nwere na-ahazi obodo, ndị mmụọ adịghịzi eweta ndị obodo anyị ha ji eme nri. Ọkaome wee chee echiche chemie ya wee kpebie na nke a bụ ihe ọ ga-eme. O wee sị, M ga-ejekwuru mmụọ nwere okpokoro isi makwa mma ihu.
Gbaziri ya okpokoro isi ya. Otu aka ahụ, m ga-ejekwurukwa mmụọ nwere ogbe ahụ gbakwara dimkpa gbazikwara ogbe ahụ ya Otu a ka m ga-agbazikwara mpaghara ahụ dị iche iche ruo mgbe m ga-eweta ezu anụ ahụ ga-eme ka m bụrụ okorobịa mara mma nke nwa agbọghọ ọbụla ga-achọ. O mekwara dịka o kpebiri, gbazite mpaghara ahụ dị iche iche, mere ka o zuo oke bụrụkwa okorobịa dị mma ile anya. Mgbe nke a mere, Ọkaome wee palite njem ya, hapụ ala mmụọ, wee bịarute obodo anyị. Ozugbo o rutere, ọ jụrụ ajụjụ ụzọ ọ ga-esi rute na be Ọlamma. Ndị hụrụ ya mgbe ọ na-ajụ ajụjụ ụzọ ghọtara ihe gaje ime n'ihi na Ọkaome bụ nwoke mara mma nke mma ya na-ebu ụmụ agbọghọ ajụ dịka ha hụrụ ya. Tupu Ọkaome erute na be Ọlamma, akụkọ banyere ya agazuola obodo anyị. N'ihi ya, ọtụtụ mmadụ gbakọrọ na be Ọlamma. Ndị a chọrọ ịma ma Ọlamma ọ ga-anabata nwa okorobịa nke na-adịghị onye maara ebe o si bịa. N'ime ndị gbakọrọ n'ebe ahụ bụ ndị bịaburu ka ha lụrụ Ọlamma ka nwunye, ndị ọzọ abụrụ ụmụ agbọghọ ndị enyi Ọlamma ndị ọ na-ewute na Ọlamma ajụla ndị niile bịara ka ha lụọ ya ndị a na-adọ Ọlamma aka na ntị sị ya kpachara anya ka ọ ghara ịnọ na-echere ọkacha mma ndị okorobịa na-achọ nwunye lefere ya anya wee soro agbọghọbịa ndị ọzọ o teghị anya Ọkaome wee bịarute na be Ọlamma wee jekwuru nne na nna ya ọ kọwaara ha ihe bụ isi ije ya Ọ gwara ha sị na ya bụ ọkpara eze nke obodo ya, wee kwuokwa na mgbe ya nọ n'obodo ha nke dị ebe dị anya, na ha nụrụ akụkọ gbanyere nwa agbọghọ a kachasị ibe ya mma a na-akpọ Ọlamma na mgbe ya nụrụ akụkọ a, ya wee kpebie na onye dị otu a ka ya na-achọ ka ọ bụrụ nwunye ya. N'ihi nke a, Ọ rịọrọ arịrịọ ka ha kwere ka Ọlamma bụrụ nwunye ya. Okwu ndị a na arịrịọ ndị a gbakwojuru ndị be Ọlamma anya. Nke mbụ, naanị otu onye anaghị eje ịlụ nwunye. Nke ọzọ, ọka ome gba aka wee bịa. O jighị ewu maọbụ ọkụkọ maọbụ mmanya wee bịa. Ọ na-adịkwa ndị obodo anyị mkpa ka a jụọ ajụjụ chọpụta ma onye chọrọ ịlụ nwa anyị nwaanyị ma ọ bụkwa ezigbo mmadụ ma o sitere n'ezi obodo pụta. N'ihi ya, nne na nna Ọlamma gwara ọka ome sị, ọ bụrụ na okwu ya dị ire na ọ ga-alaghachi kwado nke ọma wee bịaghachi ọzọ, sịkwa ya na mgbe ọ ga-abịa ọzọ ka ya na ndị be ha soro bịa. Nke a wutere ọka ome nke ukwuu. Ọ na-asị onwe ya, olee nụ ọnụ m ga-eji kọrọ ndị obodo anyị na m gba aka lọta? Olee uru ọ baara m na m gbazitere mpaghara ahụ ndị a gaa ogologo njem rute ala ndị mmadụ wee gbara aka lọọ o wee rịọ ndị be ọlamma ka ha nye ya ohere ka ọ gwa ọlamma okwu ole na ole hụkwanụ ya anya n'ihi na ọ ga-adị mma ka ya nwee ike kọrọ ndị be ya nke bụ eziokwu banyere mma ọlamma mgbe ọ laruru obodo ya ọka ome maara na ọ bụrụ na ọlamma ahụtụ ya anya na ọ gaghị ekwe ka ya gbara aka laghachi N'ihi ụdị okorobịa mara mma ya bụ, nne na nna Ọlamma nabatara arịrịọ a wee duru ya gaa ebe Ọlamma nọ. Ozugbo ọka ome hụrụ Ọlamma, ọ ghọtara ihe mere Ọlamma ji ehi ụdụ ruo obodo niile. Ọlamma nọ n'ụlọ mgbede kamgbe otu arọ. Ọ na-ete ude e jiri elu akị na okuma wee mee. E ji uri na uhie chọọ ya mma. Ahụ ya niile na-egbuke egbuke dị ka mkpọ mkpụrụ ụgba e tere mmanụ. Ọ bụrụkwa na ya achị ọchị, ọnụ ya na-egosi eze zuru oke na-achakwa gbaa dị ka kpakpando eluigwe. Anya ya abụọ na-eme ka ha na-agba egwu, na-egosi aṅụrị o nwere n'ime onwe ya. N'ezie, o doro anya na nwa agbọghọ a bụ elelebe eje ọrụ. Mgbe Ọkaome na-enyocha Ọlamma, otu a ka Ọlamma nọ na-enyocha ya. N'anya Ọlamma, nke a bụ nwoke makachasịrị mma n'ime okorobịa niile dị n'ụwa. Ọ dịbeghị nwoke toro ogologo, gbaa dimkpa ma kwụrụ ka osisi ọjị ọ hụbụrụ na ndụ ya. Mgbe o lere ya anya n'ihu, ọ dị ya ka ajụ ọ na-ebu ya n'ihi na mma Ọkaome mara na-akwa ụmụ agbọghọ aka. Ọkaome wee mee ka ọ chịrị ọchị wee gosi eze ọcha kpọwara n'etiti n'ahịrị eze nke elu. Tupu Ọkaome ekwu okwu ọbụla, Ọlamma kpebiri n'obi ya na nke a bụ nwoke ahụ ọ na-ele anya ya. N'otu ntabi anya ahụ, Ọkaome wee gwa Ọlamma okwu sị ya na ọ bụ ọkacha mma n'etiti ụmụ agbọghọ niile dị n'ụwa. Ọ sị ya na akụkọ ya nụrụ banyere mma ya mgbe ọ nọ n'obodo ha erughị ọkara mma o ji anya ya hụ ugbu a. O wee rịọ Ọlamma ka ọ nabata ya ka ya bụrụ di ya, wee kwuokwuo okwu sị ọ bụrụ na nne na nna Ọlamma ga-ekwe ka ha bụrụ di na nwunye, na ya ga-emezu ihe ọ bụla a sị ya mee. Ọlamma wee sị ya gaa n'ihu n'ihi na ihe ọ na-achọ bụkwa otu ihe ahụ ya bụ Ọlamma na-achọkwa. ọkaome wee bilie ka ọ nara ike wee laghachi ozugbo ahụ ọlamma jekwukwara nne na nna ya rịọ ha arịrịọ ka ha kwere ka ya lụọ ọkaome ọ sịrị ha na ọ bụrụ na ọ lụghị ọkaome na ya agaghịzi alụ di ọzọ na ndụ ya ọ gara n'ihu rịọ ha arịrịọ ka o soro ọkaome laa obodo ya ịmata ka ha si ebi na ya na ọkaome ga-eso lọghachi ma otu izu gafee Arịrịọ ndị a adịghị ụtọ na ntị ndị mụrụ ya, ọ dịghịkwa ha obi mma. Ma mgbe Ọlamma hụrụ na ndị mụrụ ya anabataghị arịrịọ ya, o bido ibe akwa, na-atụ onwe ya n'ala, nke mere nne na nna ya ji kpebie sị kama ọ ga-anwụnarị ha site n'obi ntiwa, na ọ ga-aka mma ka ha hapụ ya ka o soro Ọkaome laa. Ha wee kpọbata Ọkaome kọọrọ ya mkpebi ha. sịkwa ya na mgbe ha rutere n'obodo ya na ọ ghaghị ịkpọrọ ọlamma nyefee n'aka nne ya ka o lekọta ya oge niile ọ ga-anọ n'obodo ha nke a ka ha mere ka ihe ọjọọ ọbụla ma ọ bụ ihe ihere ghara ịdakwasị ọlamma oge niile ọ ga-anọ n'obodo ahụ okwu ndị a tọrọ ọkaome ụtọ tọbiga ya oke O kwee nkwa sị na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla ga-eme Ọlamma, kwekwa nkwa ọzọ sị na ya na Ọlamma na ụmụnna ya ga-eso lọghachi n'izu na-abịa. Ha niile wee kwekọrịta na mkpebi ndị a, nke mere na Ọlamma kwadoro wee soro Ọkaome bilie njem ịlaghachi n'obodo ya. Mgbe ha gara ije ruo ihe dị ka kilomita atọ, Ọkaome gbara nguzo kwuo okwu nke Ọlamma na-aghọtaghị. Okwu ya dị ka nke ndị na-agba afa. Ozugbo o kwuchara okwu ndị a, mbara gbara ha gburugburu wee gbanwee. Ebe weburu nnukwu osisi na oke ọhịa, sọsọ ndị ndị achara na ala ọzara bụzi ihe nọ na ya. na-egosi na ha agafeela oke ala mmụọ na ndị mmadụ. A naghịzi ahụzi osisi nkwụ, ngwọ, ụgba maọbụ osisi ọjị. Ebe niile bụzi ikpa achara na ala okwute. Egwu wee jide Ọlamma nke mere ka a ga-asị na mkpụrụ obi ya nwụnyere ya n'afọ. Nke ka nke, ha adịghịzi ezute mmadụ ọbụla n'ụzọ. Ha anụghịzikwa ọbụladị ube nnụnụ Ọlamma wee ghọta na njinji ejiela. O wee tụgharịa ka ọ gbalaga laa obodo anyị, ma ọ dịghị ụzọ mgbapụ dị. Kama, e were mgbidi so ha n'azụ nke na-egbochi onye ọbụla chọrọ ịlaghachi azụ. Ọ dịghịzi ihe Ọlamma nwere ike ime karịa ịna-eso Ọkaome Ọkaome wee sekpụrụ Ọlamma na-eje ebe ha na-eje o teghị anya Ọkaome wee kwụsị rịọ Ọlamma ka ọ nọdụ ala chere ya e were ihe ọ na-aga inyeghachi ezigbo enyi ya nke bi nso nso ebe ha nọ o tinye isi na mkparata ụzọ wee gawa mgbe Ọkaome laghachiri ọ bụrụ onye na-enweghịzi aka ha biliekwa njem ha. Obere oge, Ọkaome arịọkwa Ọlamma ka o chere ya ka ọ kwụọ ụgwọ ya ji. Mgbe ọ laghachiri, Ọkaome abụrụ onye na-enweghịzi okpokoro isi. Otu a ka Ọkaome megidere wee nyeghachicha mpaghara ahụ niile ọ gbazitere wee bụrụ sọsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku Ọlamma amaghị ihe ọ ga-eji onwe ya mee, na-ekwu n'obi ya na ya aghọọla ọdị ndụ ọnwụ ka mma. N'obere oge, ha wee rute n'ọma ahịa ndị obodo Ọkaome. Ebe a ka ọtụtụ ndị mmụọ gbakọrọ, ndị nọ na-eche ịmata mgbe Ọkaome ga-alaghachi. Mgbe ha hụrụ Ọkaome, hụkwa na Ọlamma so ya laghachi, ha wee mee mkpọtụ dị egwu. Mgbe ha na-eme mkpọtụ a, ọtụtụ ndị mmụọ wee site n'aka nri na aka ekpe na akụkụ ọbụla gbakọọ. Ụfọdụ ndị mmụọ were naanị ogbe ahụ ma ha enweghị isi ma ọ bụ ụkwụ. Ndị ọzọ were naanị okpokoro isi. Ndị ọzọ bụ naanị ụkwụ abụọ ka ha were Imerime ha bụ naanị ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ha niile nọ na nnukwu aṅụrị n'ihi na Ọkaome emezuola nkwa o kwere ha ịkpọta mmadụ ha ga-eji mee nri. Ọtụtụ arọ agafeela kamgbe ha riri anụ mmadụ. Nke a mere ọṅụ ha na mkpọtụ ha wee dị ukwuu. Ha wee nọọ n'ahịrị, gbaa okirikiri, tinye Ọlamma n'etiti okirikiri ahụ. Mgbe nke a na-eme,

Ebe niile dara jụụ, mkpọtụ niile kwụsịrị. Ọ dị ka na ukwe ya ọ tọrọ ndị mmụọ ụtọ mere ha ji dajụọ. Ma eleghị anya, ka ha nụ ukwe ahụ nke ọma. Ọ bụghị naanị na ha dara jụụ, ha dịkwa ka ndị dara mba na-enweghị ike imegharị ahụ. Na mgberede, otu egbe bidoro na-efegharị n'elu dịka ọ na-eso okirikiri ndị mmụọ na-agba gburugburu. O doro anya na egbe nụrụ olu ukwe Ọlamma wee bịa ka ọ mara ihe na-eme. Mgbe egbe hụrụ na Ọlamma nọ n'etiti okirikiri ndị mmụọ, ya ewere ire ya gụọ eze ya ọnụ mata na nsogbu dị. Ozugbo ahụ, egbe wee malite ikwe ukwe nke a.
Ọlamma jisi ike, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ọlamma jisi ike, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Nọgide na-ekwe ukwe, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ọ dịghị arụ i mere nwa mmụọ, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ọ bịara ije ga-ala ala, Jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. O ji ogu jide ọfọ. Jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Egbe na ugo bụ nwanne. Jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ewo jisi ike. Jisi ike na m na-abịa. Jisi ike.
Mgbe Ọlamma nụrụ ukwe egbe na-ekwe, hụkwa na egbe na-efegharị n'elu, obi ya wee lọda. Aṅụrị na obi isi ike wee nọchie ụjọ na ọnụma juburu ya n'obi. Ya aghọtakwa na ọ bụrụ na ọ nọ na-ekwe ukwe, ndị mmụọ agaghị eme ya ihe ọjọọ ọ bụla. Ọlamma wee nọgide n'ikwe ukwe na-esepụghị ọnụ. Mgbe nke a na-eme, egbe wee fepụ jee chọwa ugo. Mgbe ọ hụrụ ugo, ya akọọrọ ya ihe ọ hụrụ n'ala mmụọ ka Ọlamma si daba na nsogbu dịka onye dabara n'ọkụ Ugo wee kwere isoro egbe inye aka zọpụta Ọlamma ha abụọ fere laghachi ala mmụọ mgbe ha rutere ha egbughị oge feba n'etiti okirikiri ndị mmụọ ma buru Ọlamma felaa ha wee fegide wee gafee agbata mmụọ na ndị mmadụ wee rute obodo anyị. Aṅụrị jupụtara n'obodo anyị mgbe ha nụrụ ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma n'ọnụ ọnwụ. Ndị obodo anyị wee gbagharịa na-ajụ onwe ha sị, Gịnị ka ha ga-eji kelee egbe na ugo maka ihe ọma nke a ha mere? Ha ekpebie na ọ dị mma ka ha nye egbe na ugo ụmụ rịrị ọkụkọ abụọ, nọdụkwa ebe ahụ, gwa egbe na ugo sị na ha na-abịakwa mgbe ọbụla ha chọrọ ọkụkọ ha ga-eji mee nri. Nke a mere na ọ bụrụ na nwa rịrị ọkụkọ na-akpagharị na mbara ma o lee ya anya, egbe ma ọ bụ ugo ga-eburu ya. Ndị obodo anyị kpọkọrọ ọha na eze, ndị ọgọ na ndị enyi ka ha soro anyị ṅụrịa n'ihi ihe ọma nke a meere anyị. Ọ bụ ezie na Ọlamma dabara n'ọnya ndị mmụọ ma ọnya ha ejideghị ya.
Imerime mmadụ wee gbakọọ, onye bịa a kọọrọ ya ihe mere n'ala mmụọ ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma. Ụgba na okporoko, nkwọbi, nri ụkwa, ụtara ji na ofe onugbu, mmanya nkwụ na mmanya ngwọ wee jupụta ebe niile. Onye bịa o rie ka ike ya ha. Mgbe nke a na-eme, Ọlamma wee gbaara nne na nna ya izu sị na ya ahọrọla onye ga-abụ di ya, onye a bụrụ Ebubedike, onye bụ eze ji, bụrụkwa dimgba. Ebubedike bụ nwoke gbasiri ike, bụrụkwa ọgaranya, a makwara ya na ọ bụ onye na-enwe ọmịiko ebe ndị ogbenye nọ. Ozugbo ahụ, nne na nna Ọlamma na ndị obodo anyị wee gọzie ịlụ di na nwunye nke Ebubedike na Ọlamma. Ha wee bikọọ mụọ ọtụtụ ụmụ mara mma, ndị a zụpụtara ka ha ghọta na oge ụfọdụ, ihe a na-achọ n'ụkọ elu nwere ike ịdị n'ụkọ ala. Aha otu nwa ha bụ Erimma, iji wee cheta na anaghị eri mma eri. kama na omume ọma ka mkpa karịa mma anụ ahụ nke a bụ ebe akụkọ a kwụsịrị ka ihe ị ghọtara n'akụkọ a ama m na akụkọ a na-ekụziri anyị ọtụtụ ihe akụkọ a na-ekụziri anyị na ọ dị mma dịkwa ezigbo mkpa ka anyị nwee afọ ojuju n'ihe anyị nwere na ihe ahụ anyị na-achọ n'ụkọ elu nwekwara ike ịdị n'ụkọ ala mgbe ọzọ anyị ga-ahụkwa